Uh, zikomo kwambiri kathy uh, komanso omvera um, amene mukutimvera pano komanso amene mukuonera pa kanema uh, wa times uh, facebook uh, ndizoona kuti ifeyo mabungwe amene ali ma- alipo ima- oyima paokha uh, ku malawi kuno okwanira 16 tikufuna tiyankhulepo pa zomwe zikuchitika mdziko muno zokhudzana ndi nkhani yakatangale nde ndisanapitirire ah, ndipemphe akuluakulu amene no tili nawo muchipinda muno kuti azipange introduce tisanakambe uthenga omwe takutengerani amalawi komanso omwe tatengera atsogoleri a dziko osiyanasiyana ndiyambire ndi kumanzere kwangako kuti azipange introduce
zikomo kwambiri ine dzina langa ndi baxton nkhoma uh, kuyimira bungwe lija la citizen alliance komanso coordinator wa national advocacy platform
zikomo kwambiri dzina langa ndine benedicto kondowe ndine wapampando wa bungwe la national advocacy platform umene uli mgwirizano wa mabungwe osachepera 250 m'malawi muno zikomo zikomo kwambiri ine dzina langa ndi willy kambwandira kuchokera ku bungwe la center for social accountability and transparency zikomo zikomo kwambiri ine ndi aonenji kaphantengo kuchokera ku citizen alliance zikomo kwambiri
Ayi zikomo kwambiri atolankhani amene muli pano komanso a Malawi amene akutimvera ndi kutionera. A mwachidule ndingochita mowomba mkota zimene a mkulu wathu anayankhula. A nkhani yayikulu imene tabwerera pano ife mabungwe amene si a boma tili okhudzidwa ndi zimene zakhala zikuchitika masiku amene apitawa makamaka kukhudza ndithu ofesi ija ya wamkulu wozenga milandu Director of Public Prosecution, pa mchitidwe umene akuchita pothetsa milandu yokhudzana ndi katangale. A, tikuzindikira kunena kuti lamulo lathu lalikulu la mdziko muno, Constitution, limampatsa mphamvu kunena kuti atha kuthetsa mlandu a, makamaka mwina tikamaona gawo lija 99 la malamulo a dziko lino. a, kugwiritsanso ntchito mwina lamulo 20 la malamulo a dziko lino koma tikuzindikiranso kunena kuti malamulowa akufotokoza kunena kuti pakuchita izi pakuyenera ndithu kukhala zinthu po, kuchita zinthu poyera kwakukulukulu akuyeneranso mwina kufotokozera ku nyumba ya malamulo kudzera ku komiti ija ya legal affairs committee zifukwa zimene wathetsera milandu imeneyi zimenezi pakanali pano mwina sitikuziona kwenikweni Koma chimene tabwerera kuno chachikulu, taona ndithu milandu ingapo imene yathetsedwa nkumadzetsa mafunso ambirimbiri. A, taonapo mulandu wina umene umakhudza ndithu boma ndi kampani ya Paramount Holdings, a, mulandu wina umene umakhudza wachiwiri wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Cassim Chilumpha ndi boma, a, mulandu winanso umene mwina umakhudza kampani ina ya David Whiteheads, wokhudza ndalama ndithu zokwana 16.5 biliyoni za misonkho zimene zinazembetsedwa. Posachedwapa taonanso mkulu ameneyu akuthetsa mulandu wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Saulos Chilima. Nkhawa yathu ndi kunena kuti kukhala ngati tsopano tikukhazikitsa khoti lapadera. Chiyembekezo chathu chinali chonena kuti milandu imeneyi izipita ku khoti n'kukatsata dongosolo lake, milandu ija n'kugamulidwa, chilungamo n'kuperekedwa. Koma pakanali pano chimene tikuona tsopano, mkulu ameneyi akuoneka kuti wakhazikitsa ndithu khoti lake, atha kungothetsa milandu osapereka zifukwa zina zilizonse kwa Amalawi. Ndiye n'chifukwa chake tinaona kuti n'kofunikira kunena kuti tiyankhule ku mtundu wa Amalawi. Aaa tikudziwa kunena kuti aliponso mayiko azathu amene akuchita bwino makamaka pa nkhani ngati zimenezi tafotokozapo dziko la America, la UK, ku Kenya komanso ku South Africa kumene kumakhala ndithu dongosolo labwino akamafuna kumathetsa milandu ngati imeneyi pamakhala ndithu kuchita zinthu poyera. Pakanali pano chimene tikuona kwakukulu mwina pakuonekera kuti anzathu andale mwina akulowelera. ofesi imeneyi tsopano ikuoneka kuti ili mkhwapa mwa anthu andale amene ali ndi mayina milandu yawo itha kuthetsedwa popanda zifukwa zina zilizonse ndiye pa zifukwa zimenezi tikupereka ndithu fundo zingapo zimene tikufuna kunena kuti azathu akubomako mwina achite fundo yoyamba imene tikufotokoza nkunena kuti pachitike ndithu dongosolo mwina losinthanso malamulo ndi cholinga chonena kuti tiunikire mphamvu zimene ofesi imeneyi ili nazo makamaka pokhudza ndithu kuthetsa milandu ya katangale komanso timafuna ndithu pakhale um, uh, komiti yapadera nthambi yapadera imene ntchito yake izikhala kuunika ziganizo zimene ofesi imeneyi imapanga ikamathetsa milandu chifukwa pakanali pano pakuoneka kunena kuti palibe pa chingelezi accountability atha kungothetsa mulandu mulandu uthera pomwepo ndiye timafuna ndithu kunena kuti pofuna kuonetsetsa kuti pali kuchita zinthu poyera pakhale ndithu nthambi yapadera imene ntchito yake ikhale kuunikira ziganizo zimenezi koma kwakukulukulu timafuna tipemphe a president a dziko lino kunena kuti mogwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene malamulo akulu a dziko lino amapatsa kudzera ku section 102 subsection 2b kuti mwina aunikire ziganizo zimene mkulu ameneyi director of public prosecution wakhala akupanga makamaka pothetsa milandu yakatangale kunena kuti kodi zimenezi zikuonetsa chidwi chimene tili nacho ngati dziko pofuna kuthana ndi katangale komanso kodi zimenezi zikuonetsa kuti ali ndi kuthekera konena kuti atha kugwira ntchito mu ofesi imeneyi. Timafuna kuti zimenezi a president aziunikire komanso timafuna titsindike pano kunena kuti mwina ifeyo ngati mabungwe amene si aboma tilibe ndithu chikhulupiriro mwa mkulu ameneyi. Um, ifeyo position yathu ndiyonena kuti tikufuna kunena kuti atule pasi udindo timafuna tipempheso kunena kuti pakhale mwina tiunikire kuti Tizipereka maphunziro apadera makamaka kwa amene akugwira ntchito zozenga milandu ndi cholinga chonena kuti pakhale ndithu kuchita zinthu motumikira Amalawi, pasakhale kuchita zinthu ndi chongolinga chomafuna mwina kukwaniritsa zofuna zawo. Zimenezi zigwirizanenso kwambiri ndi kuonetsetsa kunena kuti Amalawi. mwina aphunzitsidwe za ufulu wawo, aphunzitsidwe kuti kodi malamulo, makhoti, zinthu zimayenda bwanji ndi cholinga chonena kuti tithane ndithu ndi nkhani imeneyi ya katangale. Ndiye anafotokozaponso kunena kuti tikufunsanso ofesi ya Anti-Corruption Bureau, kunena kuti kuyambira, kuchokera tsiku la lero pasanathe masiku 14, khumi ndi anayi, atifotokozere ndithu Amalawi kuti kodi iwowo mwina position yawo ndi yotani pa ziganizo zimene mkulu ameneyi wa Director of Public Prosecution wakhala akupanga kuthetsa milandu. Komanso atiuze kunena kuti kodi ndi ndalama zingati mitsonkho ya Amalawi zimene akugwiritsa ntchito pa kafukufuku wa milandu imeneyi. Ndiye tikupempha kunena kuti a acb atiyankhule pasanathe ndithu masiku 14. Am, pomaliza timafuna tingonena kuti nkhani za katangale zimakhudza wina aliyense wa ife Amalawi, zimakhudza nkhani ya maphunziro, anafotokoza, za ulimi, za umoyo ndi zina zotero. Ndiye nkofunikira kunena kuti tonse Amalawi tiyeni ndithu titengepo gawo lofuna kuthana ndi katangale koma ifenso ngati mabungwe amene saboma sitikhala pansi tionetsetsa kunena kuti nkhani imeneyi ndithu tipita nayo patsogolo. Zikomo kwambiri.
Uh, thank you so much, uh, Comrade uh, Willie Kambwandila, for summarizing the statement uh, in Chichewa. Let me at this point, in case there is any addition, uh, Baxter. Uh, thank you very much, uh, colleagues. Um, let me speak in Chichewa. Um, mwina funso nkumanena kuti nthawi zambiri ngati mabungwe amene sim- saboma mmadziwika bwino ndi kumangotulutsa ma statement kungokhala ndi press conference kumalankhula koma sizimadziwika kuti kodi nkhaniyo mukayiyamba imathera pati timafuna titsimikizire amalawi kunena kuti ife ngati mabungwe amene si aboma nkhani imeneyi tiyitsatira bwino anzathu anena kale kunena kuti ah, nkhani ya corruption imaononga chuma cha dziko kwambiriso pamene ngati dziko tikuyenda muzovuta pa nkhani ya zachuma ndiye zimene zikuchitikazi zikulimbikitsa anthu ena amene akhoza kumachita mchitidwe wakatangale kunena kuti ah, ngakhale nditakhala involved patsogolopa nkhani yanga ikhoza kudzatha so sizipereka- sizikupereka chithunzi chabwino ngati ku dziko komanso sizikupereka chithunzi chabwino ku our efforts to fight corruption so nkhani imeneyi tiyitengera ndithu patsogolo tilondoloza bwino lomwe ndipo tionetsetsa kuti zimene tafunsa boma kuti achite zimenezo zichitike uh, posakhalitsa zikomo kwambiri um, moon- moonena mtima kunena kuti uh, zimene zakhala zikuchitikazi si kuti ndi chilinganizo cha chimene aliyense amayembekezera ngati mmalawi ndiye tikuona kunena kuti zikuchulukira tikhoza kunena kunena kuti mabungwe omwe si aboma ilipo gawo imene amachita komano pena kumaoneka ngati kuti kuli kulekerera kunena kuti nthambi zina zimene zimayenera kutengapo gawo sizikutenga gawo loyenerera Pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ifufuzidwe ndipo pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ilondolozedwe izipita ku khoti. Tikamawerengetsa ndalama zimene zakhala zikumawonongeka kupanga investigate ma corruption cases onsewa amene atchulidwawa, tikhoza kuona kuziphatikiza ndi ndalama zimene zinawonongedwazo kunena kuti ngati dziko tili ndi ntchito kuti tipange. Ndi ndalama zoti zikanatha kuthandiza mu zinthu zina zimene zikadatha kutukula moyo wa munthu wina wake mma ngati mMalawi mdziko lomwe lino. Komano ndi mmene zililimu ndiye kuti zikuonetseratu kunena kuti tikapita ma step awiri patsogolo tikumayendanso ma step 10 kumbuyo kuti tipange fight corruption. Ndi chifukwa chake tabwera nkunena kuti tionetsetse kuti zimene tapempha ku boma litipangire ndipo tiyesetsa ngati mabungwe omwe si aboma kunena kuti Tichite engage boma mmene tingathere kunena kuti mchitidwe uwu usachitike ndipo zimene zachitikazi zioneke kuti kodi zayambira pati ndipo zathera pati. Zikomo kwambiri. Okay, my name is Watipaso. I'm from Nyasa Times. I just wanted to find out if uh, uh, you, as CSOs, have ever tried maybe to engage the Office of the Director of Public Prosecutions uh, to raise your concerns uh, uh, on the same issue. Thank you so much.